so ndikufuna ndikufotokozereni zomwe zikuchitika eti ndiye panopa zinthu zomwe zikutrenda ndi za achakwera a Michael Usi or known as a Manganya ndi malemu saulos chilima may his soul rest in peace so let me tell you what happened okay a president chakwera vice president wa president chakwera anali a chilima ndiyeno uh, malemu chilima atamwalira an, um, a Michael Usi no a Manganya anatenga malo a chilima meaning vice president anali a, a chilima komano atangomwalira vice president anakhalano a Michael Usi so panopa nthawi ya ndale ndiyeno mukungomva "Eh, eh, kantchentche kanso kakutani anyways let's not mind that let's continue yeah so ndiyeno panopa nthawi za nda- eh, nthawi ya ndale ndiye mukungomva e uku a Michael Usi e uku a chakwera e uku Michael Usi kaya ngati ndi chakwera akuukirana izi ndi izi so i'm here to explain i want you, I want you guys to understand so this is what is happening right now um ni- panopa nthawi ya makampeni Ndiyeno anthu a ku Malawife ambiri timafunano nthawi ya kampeniyi not kufuna komano si zachilendo kwa ife eti timayesa ngati kuti vice president akamapanga kampeni amapangiranso ndi chi- chi- chipa- amamba- amapangiranso ndi a president si nanga amakhala ngati kuti ndi gulu limodzi ndiyeno panopano a Michael Usi sakuonetsa kuti ali mbali ya a Chakwera Michael Usi panopa alinso ndi chipani chake chipani chake ndi cha odya zake alibe mlandu eti chakweranso chake ndi cha mcp ndiyeno zomwe akumayankhula a Michael Usi anthu akumazitembenuza kumayesa ngati kuti Michael Usi ali against chakwera pali zinthu zambirimbiri zomwe a Michael Usi anayankhula Ndinati boma ndi lomweli palibe kutani lero ndaima ndikupikisana ndi achakwera ndiye ati unati boma ndi lomweli uti bwanji ine ndati president ndi yemweyi tsono boma ndi lomweli ndi president ndi yemweyi zikufanana onyazache ndi anthu nkhani zija kuma- ah, kumazipeka eti or no kuti akumazitembenuza eti or no kuti amanganyayo akupangadi mean what people are thinking so nkhani inanso yomwe ina anthu ambiri ana- sanayimvetsetse bwinobwino eti amanganya amathokoza kuti iwowo ndege yawo yafika ili yabwinobwino sindikanabwera lero kunoko ndachita kuyitanidwa ndatsika ndege lero payakuti ndinali kutali ndimangopemphera kuti ndege isasokonekere ndikafike ndiyeno nkuzomazifunsa pano kuti aa chifukwa chani anthu akuma amaganiza ngati kuti zomwe akunena amanganyazi is against chakwera so nkhani izi a- amalawi anazi- anazi- anaziphatikiza paja malemu uh, saulos chilima anamwalira pa ngozi ya ndege ndeno amanganya kumathokoza kuti he chanchani kundafika bwino anthu amayesa ngati no akukumbutsa zakale now, now you understand what i'm trying to say right yeah so that is what is happening ndiyeno panopa ndi nthawi ya campaign of course nthawi ya ndale ndi kaya zomwe akuyankhula amanganyawo its against chakwera manganya is still the vice president ndiyeno panopa zomveka nzokuti no um, galimoto yomwe a vice president amanganya amayuza yalandidwa yeah yalandidwa and I don't, I, I don't know kuti amayuza ndani galimotoyo amati i think amati a security ake yeah a security ake so this is what amanganya said galimoto ya pa mdipiti wa vice president lead or pilot vehicle yomwe imanyamula achitetezo anga yalandidwa ndi kuperekedwa kwa munthu oti si vice president galimotoyi ndi ya boma osati ya chipani inetu olo atandilanda magalimoto onse

asatayika anthu amve zimenezo auzenso aphakamisawo nkhani imene asailole asalole nkhani zimenezo anyamata onse muuzane nkhani imeneyi eti ine pafolamu paja ndinayamba kuimva kaya ndi 4 days tsopano ee manganya asowe ee manganya must be disciplined ee manganya eh, asokoneza ulula zisisi This is getting real.

ah, i just don't know what's going on komano ine funso langa ndilokuti kodi a michael usi akaunti iyi ndi yawo eh, eh. and it's, it looks like ndi akaunti yawo it looks i don't know whether ndi akaunti yawo or not koma ngati ili yawo eh, eh.

this this program is where i clean my reputation ya anthu so when when things are ha- happening in this country ndimapanga an update for you guys to know what's going on not to be misleaded za anthu chifukwa anthu amapeka nkhani ine sindipeka nkhani nkhani yanga imakhala ndi evidence here

Anthu ena amanyamuka kwawo kupita kumene sakudziwa iwo ndikubwerera kutaya nthawi alibe chochita. Anyamata angokhala osalembedwa ntchito. This is dangerous ndikuuzani. Izizi ndi zoopsa. Izi i- izizi ndi zoopsa. Wo- akampani kuchita ameneyo. Can can you please take care of that person? Nkhani ndiona kuti kusowa kuti mukuleyana nazo koma khalani chete tiyapase ulemu ndiakuluakulu nawo zoti eh, chingakhale munthu atalakwisa zinthu tiyapase ulemu eh, yetwe nkhani tionera kuti pano pa malawi dziko ili ndi labwino dziko ili ndi lathu tisachite zinthu zowononga ndikumanaiti tisachite zinthu zoononga kuchipatala azimayi akapita kuchipatala amafuna akapasidwe chithandizo ana apite kusukulu fetereza tikati fetereza sikuti chimanga pa mzere fetereza pa mzere chilichonse pa mzere tikunena kuti aliyense agwire ntchito malingana ndi mmene anadziwira ineyo sindikuopa chifukwa ndikuyima pa chilungamo. Zangondidabwisa kunena kuti ngati simukuziwa ndanena kuti sindimadandaula za ineyo anthu ambiri simukuziwa ndimangolilira mkati kuyang'ana za anthu osati za ine chimene akundichita ngati simukuziwa ayamba kundizuza koopsa ngati simukuziwa magalimoto magalimoto amene ndimayenderawa patsogolo pamakhala galimoto imene imapita patali kukaona kuti kodi kuli bwino kapena kuli bwanji monga vice president mmakhala asilikali mmene muja ayilanda yonse ija ayilanda mmene ayilandamo akukapereka kwa munthu amene si vice president zimenezo sindinganene ndikunena apapa chifukwa anthu ndikumakamba zimene zikundikhuza zimene zikukhuza inuyo za ineyo ndimati, Ambuye, ine ndimayenda chingerengere, ndimayendetsa chingerengere, kumathamanga nacho. Lero magalimoto onsewa alanda imodzi, ndinazo ntchito, ndinazo ntchito. Olo atatenga onsewa ndiziyenda muwiri bala, ndinazo ntchito. Ah, ah. khalani chete ndiye mumve zimene akuchita chifukwa ineyo zachibwera sindimafunga iyayi ine zachibwana sindimafuna moyo wa munthu moyo wa munthu ukapita watani kodi anthu akusauka ine ndikufuna kuti anthu akuba azimangidwa anthu osagwira ntchito achosedwe anthu amene ali m'mayiko akunja akunja ali kunoko akumatibera athamangitsidwe azipita kwawo zinthu zambiri zikuvutika mafuta mafuta mafuta mafuta nkhani yake si ina kuba munthu tiye tikagule ni mafuta mwini wake wogula mafuta ndi uyu koma mupeza ena ndi ena apita kutinso komweko ndiye ukanena kuti abale kuchipinda ndi malo awanthu ndiye upeza akubwera kwa atatu sudabwa une kuwafunsa akazanga akazanga awa ndi ndani sufunsa ndiye nkhani ndiona kuti pakali pano ayambaponso awa asilikali amakhala ndi mfuti mfutizi ndi zachitetezo zimene zikuchitika a- asilikali tabweretsani mfuti zanu zokhazi kunoko alande mfuti tsono akalanda mfuti asilikali asirikalinso akalanda mfuti afuna nditani Afuna nditani? ndiye akumanena kuti timphane akunena kuti hey, amene iyi timpweteke amene iyi ku Lilongwe asabwere ndati ine nditha kuyenda kuchokera pano basi kukafika ku lilongwe konko ine ndi- ndingaope kufa ndingaope kufa ndikafa ndizimva kupweteka ukafa umava kupweteka Muba- mu baibulo muli mawu mudzachita chibwana kufikira liti chibwana inu mulinso mawu kwayikika kwa munthu kufa kamodzi kenako chani chiweruzo dziko lino dziko lino dziko lino tikafuna kukonza osamaopsezana iyayi osamaopsezana olo akandipha andidya anditafuna ndiye ndifuna kuti panopo wina wache wakomweko mumupweteke kuti ayi mfuna mumuphe maiko usi wala pachani mmene mukambiranamo iye wangolankhula anzakewo ndikuponya ka audio mukhala woyamba kuimvera asanaike anthu amvere Chati, chati, chati, chati, chati. Ayi, ndakakabira. Musalole zimenezo. Awuzenso aphakamisa awo nkhani imeneyi asailole. Asalole nkhani zimenezo. Anyamata onse muuzane. Nkhani imeneyi ine pa forum paja ndinayamba kuimva kaya ndi 4 days sopano. Eh manganya asowe. Eh manganya must be disciplined. Eh manganya eh, asokoneza ulula zisisi agwetsa chipani. Chipani chake chiti atagwetsecho. Lekizani pompo, lekizani pompo. Eh usalole.